Nkanụ mụrụ m ọsọ ya ọsọ ya oshi mmadụ oshi mmadụ ogbuziri ogbuziri oge ya oge ya ebe ọbụla ishikwa anụ onu m ọkwa mgbe ewefutere maka asụsụ na omenala ndị Nkanụ ee mgbe anyị ji achị anụ n'okpuru akị na-achị elu na-enye inu ebe ọ bụla ishikwa anụ onu m ọ bụ mgbe anyị ji akọwapụta ihe niile gbasara be nka nke didokwara ya shi na ọdịdo nke na-adịdokwa ya shi na ọdịdo efa m bụ Chibụzọ Nwoye nwoke mara ka eji ego ole nna m anyị eke nta mgbe ezoghị na eji ehere da gbajio ebe ọ bụla ishikwa anụ onu m ọ bụ Ugbawka ndị apachọrọ ọgụ pachiri nri ha ha nri ha rọgụ ọ bụ Nara ọ bụ Nkerefi ọ bụ Mburubu ọ bụ Nomeh ọ bụ Awkunanaw shọba bụ Nike ndị iji anyị shọbụ Owo mụtara anyị gọvanọ shọba Amankanụ ọ bụ Idodo ọ bụ Obe shọba bụ Ọzara ọ bụ Agbani shọba bụ Akpugo ọ bụ Amurri mmiri na-eme ebe ọbụla ishikwa anụ olu m ebere onye Nkanụ anụmachị ụtọ eshio ama m na o jere ọrụ anatawo na ihe anyị na-ekwuzi okwu ebe ọkwa na-ewere nke ahụ ọrụ ji emechọọ ma na ọhụụ wee merere maka na ama m na aka na-egbute ekwu kịta ma ijiri eri ọbịa bụghị na ịnọ Amechi ọbịa bụ Obuoffia ebe ndị maọbụ Akpugo ee ebe nke ahụ ndị na-achụ ihe nọ mba na ha na ewu jiri ejizo ike maka ka iji eji eme owo gị ee maka na nwanne nna m shi na nna ya shiri ya riwe ihe ee m nshi sọsọ ihe bụ ọ shiri riwe ọ shiri jebe nji ọ bụkwa sọsọ mụ na ebe nwata dị na ọ mụ na nwaanyị Awkunanaw mụrụ n'ụlọ anụ n'ụlọ ọ shi na ya bụ ọkụkọ igbo na ya abụha agrik maka na agrik kpafu akwa egbe evu ukwe nkwọ evure mana ọkụkọ igbo ma ka o ji ezere egbe ezere nkwọ ọ nọketa ọ shi na ya bụrụ avuke mana asị ma ịkwara avuke ka ihe naijiria ji chee ihe ha egi na-egbukwe gị maka na avuke efe ekwe nke ọ na-efebete chinwe rubide chinwe kenekene ndịba eke abachi ikere ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe nwa ịmụtaghị ihe ee mana anyị ka na-achọkwa eji abịa kwadowa anyị maka na ukwu aka ike na mbụ aja akwụ ka na-agba ọkụ na na-agba ọkụ ee eh, onye isi na-awa na ọ na-awakwa ha nkụ onye vibie na-ete egwu ya na-awụyiri enu maka na ọ bụ anyị na-achị ba anyị eh, ọ bụ Nkanụ na-achị na ama Nkanụ ka ndị ọzọ ji ewe ndị nkwado na-abịa wuhe na-akwado anyị ebe nwa anyị kene ekenekwa High Chief Barrister Ray Nnaji ejiwa mara na Nkanụ ọkwa ya na-akwadowa anyị kpa ihe dịka akwa na aba na ubo emechie ee eh, okwu dịrị chi ya n'eke ee eh, oke ọsha na Nkanụ mechie bịa kwara eh, mechekwe prọfesọ Mrs. Nọnyerem Egbo oke ada m n'Obe ọ shikwa anyị gaakwa n'ihu mana nke mgbe nke ji ọm na enweghe onye ọzọ ọ bụ shite n'aka ha aka bụ egheghị eghe e were nwata be anyị yiri eghe nwata nwoke nchiwe ihe nwaanyị ka hịrị n'ebe ọmụchi ya ga-echi ihe na oyere ghere n'ehwe bụ ihe na ọ bụ ebe eji eji echiwe ya na ọ bụ ihe rere na na-ewepụ ire ghere n'ehwe na ọ gaghị eyi ya bụ ehwe anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhọ ọ gọkwara anyị ọhọ anyị amara ee ihe anyị na-atụ ya ọnụ na mana anyị were oke mmadụ anyị na-enọta adị na nwa echeteghịkwa ya ka anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhọ wayi oyere aghara isiri iji nje akpakọ isiokwu kpaa ọkwa na e nwere nke m kwuru na-abụghị karịsịa na nke m kwuru abụghị ị na-ekwute ọ bụ ihe e kwuru bụ ya na-eme nkanụ mara mma na-abụ ọka mbọrọ amaara m wa na ndị nke jere eke agbanị na ndị nke zere eke ọkụnanọ na ha niile zụjuru ahịa n'ezi ihe ka ọ bụkwara na-abụ ezi mmadụ niile na-eme ihe iyi kwuru asha nga o kwuru mekwara otu obe ị na-atawakwa taa nụwa na-ata dogo ta ọkpa chairman na mụ na chibụzọ nwoye nọ n'ihe nụwa atụghe ya ọkpa egotere n'eke mpote iyi nke esi na-arụ gakịta mpote ji kee ọ bụ ana m asị unu ka unu ahụ ọwa na ihe gwụrụ mmadụ ike ga na-ezu ike kpọghọtakwara agbara n'ụwa ebe anyị na-atụ mkpokoro ọchị aka nna ana nna nọrọ n'ukwu onugbu achị onugbu n'ọdịnihu bịa na ịmụta ha ohu n'ihe mụta ihe na mbọ ọgbọ juru takwado unu